nne mmiri nwa nọkwara i lee anya ị ga-ahụ ọjị a na-awụ n'ekiti mmiri ka ọ nọ for many years ka ọ nọ kpọọ mkpọ ọ daghị ada lee ya eh, the symbol of nne mmiri nwa nọkwara asọghị ụzọ isi nke ndụ aṅụrụ aṅụrụ ndụ aṅụrụ aṅụrụ aṅụrụ ọ ya nwa dị ihe a ọjị a kpọrọ mkpọ ihe a osisi ọjị dị ihe a ya nwa dị ihe a ee ọ ya nwa dị ihe so for many years ka ọjị a nọ ebe ọ kpọrọ mkpọ and ị ma na ọ dị very very difficult osisi kpọrọ mkpọ ikwu na osisi osisi eriri ọ daghị ada ọ ya ka anyị nọ nwa nọkwara asọghị ụzọ isi nke ndụ aṅụrụ aṅụrụ ndụ anyị bịara dị na the main isi obi ya taa wụ eke

ehe anyị eme nwoke si nwa anyị mekwesị nwaanyị si nwa ọkwa ka ndụ dị ọ gazie ọ gazie leenụ ya nne mmiri nwa nọkwara asọghị ụzọ isi nke ndụ aṅụrụ aṅụrụ ndụ anyị tekiri permission tupu anyị na-eme anyị na-eme eme ihe onyonyo a nọọ ka anyị gwasị gwa ndị mmadụ ihe ịrịba ama na na-eme n'ala Igbo ihe anyị na-achọ na River Jordan River Kenai River ọ nọ na ọ nọ n'ala Igbo ọ nọ n'Osina ọ nọ n'Ideatọ ya ka a na-ekwu okwu ya ee a na-agụrụ ya egwu tata ee ọ ka ọ dị mma ọ ka ọ dị mma leenụ ya osisi kpọrọ mkpọ ee mana ọ dị ndụ na mmụọ ebe a ka o bi nne anyị ekelena gị ee ọfọm onye ji ya obi eziokwu chineke na-ekele gị ọ gazigo ọ gazigokwe nna ọ gazigo leenụ ya ee nne nwaanyị buru ibu nne nwaanyị dị nnekwute nne nwaanyị dọrọ ukwu na mmiri before ọ gaghị bịa bịa- jere bịa bịa ebe a, ị ga-ama ihe i riri ị ga-ama ihe ị na-eme ị ga-ama ka aka gị siri siri ọcha ọ wụ mmiri na-anọchi ụzọ bụ na anyị pụta gị etere ya dustbin were ya gongo were ya nta were ya nonsense before gị bi ebe ị ga-ama ihe ga na-akpatara na obi ya n'isi obi ya ka anyị nọ tata ndị ibi gara n'isi obi mmụọ anyị ga ịhụ mmụọ n'onwe anyị ekelena ọ wụ ihe agbara ụzọ erika wee bi ebe a na Osina Ideatọ North Imo State obi eziokwu chineke demedeme isi nke ndụ demedeme demedeme ee nne mmiri nwa nọkwara anyị ekelena o ka anyị gwa agwa ụwa ihe ị na-eme na ihe ị pụrụ ime ndị ọgbanje ndị otu titi ndị otu dam ndị otu ejima m ekelekwa m ụnụ ọkwa onye onye onye ozi ụnụ fọm onye ji ndụka kochire nwa chie na mgbọrọgwụ n'ala Osina ya gazie n'ọfọ lee ya wụ ukwu ọjị a na-ekwu okwu ya ihe a wụ ọjị a nọgo here for many years thousands of years ọ nọgo ebe a ọ naghị anwụ anwụ ọ naghị ada ada leenụ ya leenụ ya ọ gazigo anyị ga-ahụ na a na-enye ya olu taata Ee, ọ gazigo